Bulakom TV filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw ni ɲantuma aw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw ka jɛmukan nin y'a wagati selen an bɛ min wele grand débat bi an ka jɛmukan na mɔgɔ dɔ b'an bolo maa min ni a delilen don yan na kosɛbɛ a ye plateau caman kɛ an bolo yan ni nɔ an b'a wele Malik Sangare Malik Sangare ale ye jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔ ye association n'u b'a wele ko ARDEM ARDEM o ye association pour le

hakilina min b'a la k'a da i k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔ ani jamana ɲɛmaaw k'a da olu tulo kan kunnafonidi siraw fɛ maliki sangare ale b'an ka plateau kan bi maliki sangare i bisimila ah, merci beaucoup eh, i nana an ka plateau kan a diyara n ye diyara n yɛrɛ ye n ka foli bɛ aw ye ok vraiment a ye n wele a diyara n ye a bɛ jamana baara min na an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ ɲɛtaga ye ala ka teleso in taa ɲɛ ala ka an sago ka ɲi ala ka jamana in basigi amiina yarabi an bɛ hakɛto ɲini kɛ jama fɛ sisan an bɛna don an ka kuma kɔnɔ bi baro hakilina damadɔw bɛ yen an bɛna baro kɛ o kan hakilina fɔlɔ o bɛna ɲɛsin an b'a dɔn k'a fɔ nin wagati in na an ka jamana ɲɛmaaw ani kunnafonidi sira minnu bɛ yen nɔ n'o ye faransi ka kunnafonidi eh, cakɛda eh, cakɛsow ye n'o ye france 24 ye ani rfi an ka jamana ɲɛmaaw ye a yira k'a fɔ olu ka baara n'u bɛ k'a kɛ an ka jamana kɔnɔ ka dansigi a la n'an bɛ se k'a fɔ k'o ye suspension ye ɛɛ e min ye kɔlɔsilikɛla ye aw minnu ye analyse politique kɛbagaw ye mm. association fana ɲɛmɔgɔw ye i ye awa M5 RFP fana jukɔrɔmadondonbaga dɔ y'i ye i y'a maa ye mm. aw bɛ nin ko in ye cogo di aw b'a bila minan jumɛn kɔnɔ Bon n ka foli b'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye maa minnu bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔ siraw kan fan bɛɛ lajɛlen na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye komi i y'a fɔ cogo min na an y'a mɛn fɔlɔ bɔlɔlɔ siraw de kan bon kɔfɛ gouvernement yɛrɛ nana flash spécial dɔ kɛ ka kominike in kalan k'a yira k'a fɔ eh, tubabu ka kunnafoni di sira fila min bɛ an bolo jamana kɔnɔ yan n'o ye rfi ani france 24 ye hmm. eh, ko u ka baara sonsori fɔlɔ yanni waati dɔ cɛ bɔn olu kun an kun mɛnnen bɛ an ɲɛ kun mɛnnen bɛ sira la parce que depuis a bɛ waati jan bɔ an y'a denonse k'a fɔ olu bɛ baara min na yan o tɛ jamana in bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ bi gɛlɛya min n'a barika ka bon kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ janfa jugu de don bɔn an bɛ k'an yɛrɛ ɲini waati min na ka bɔ janfa kɔnɔ an y'a ɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ mali dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i bolo fara ɲɔgɔn kan ka mali dɛmɛ n'an bɔra nin kɔnɔ gɛlɛya minnu b'an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ani jamana wɛrɛw ɲɔgɔn cɛ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni olu ye mɛ n'a nana ye k'a fɔ ko eh, kunnafoni di n'i y'a jateminɛ a fanga ka bon jamanajɔ la kosɛbɛ ni a dira ka ɲɛ n b'a fɔ n ka plato caman kan n ko kunnafonidilaw ye muruda fila de ye sadi u taatɔ u bɛ tigɛli kɛ u segintɔ bɛ tigɛli kɛ n'u sɔnna jamana bɛ jɔ mɛ ni kunnafonidila banna a bɛ se ka jamana ci segɔni kelen kɔnɔ n'a ka kunnafoni diko kelen an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ rfi ni france 24 bɛ ka min kɛ an ka jamana kɔnɔ d'abord an ka mɔgɔw atakiw bɛ ka kɛ sisan parce que an sigilen don nin kan an y'a fɔ depuis a annoncera ko france bɛ taa faransi y'a yira k'ale tɛ se ka taa ten ko ale bɛ taa dɔɔni dɔɔni depi o waati an kamana ganna epi faransi y'a yira fɛnɛ ale tɛ taa pewu ale bɛ taa an kɛrɛfɛ jamana dɔ la n'o ye nizɛri ye ka t'i sigi depi yen maliyɛn fɛn fɛn bɛ ko kalama bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ko dɔ natɔ don hali an ka gouvernement kun kan k'a dɔn k'a fɔ ko ko dɔ natɔ don o labɛn ninnu an kan k'o bɛɛ sabati mais an sagoba t'an yɛrɛ la o yɔrɔ ninnu na n'an y'a ye ataki depi u ye u ka tagali anɔnsera ataki dama damaw bolodala u bɛna yira an na mun yira an na k'a fɔ a bɔ faransi bɛ ka taa min kɛ an bɛ ka dɛsɛ mɛ olu bɛ yan san kɔnɔntɔn kɔnɔ n ko jamana dugu de jenina mɔgɔw ka bon dɔw de jenina san kɔnɔntɔn san ka se san tan ma tiɲɛni joli kɛra bɔn n'a fɔra waati min na an ka armɛ bɛ ka yɛlɛ ka se ka an sago sɔrɔ jamana kɔnɔdenw sago sɔrɔ parce que anw dɔw bɛ bamakɔ yan mɛ minnu bɛ kɛlɛ dagaw la n'o ye nɔrɔ yanfan ninnu ye olu bɛ gɛlɛya caman de kɔnɔ bi o gɛlɛya in kɔnɔ n'a fɔra ko an ka eh, eh, faamaw an ka sɔrɔdasiw bɛ ka taa olu dɛmɛ ka se ka u ka taa ni ka seginw nɔgɔya u bolo bi ka d'a kan a dɔw kun anbariko tun b'a dɔw kan u tun tɛ se ka bɔ ka taa hali nanfɛn san sugu la ka d'a kan eh, jagɛlɛyawale mɔgɔbagaw tun bɛ yen minnu bɛ ka se ka u ka baaraw gɛlɛya u bolo mɛ an ka faamaw bɛ k'o duguw libere bi ka se dugu caman ma bi bɔn n'an y'a ye france 24 bɛ k'a fɔ ko an bɛ ka tila ka taa olu populationw minɛ ko ko k'an ka faamaw bɛ ka t'olu minɛ ko k'olu maltraité a kɔni n t'a dɔn a bɛ don hakilima min hakili fɛ an ka jamana kɔnɔ yan e bɛ ka taa jamana kɔnɔden min lakana e bɛ tila k'o minɛ k'i b'o maltraité cogo di c'est à dire olu est ce que olu bɛ an ka jamana kɔnɔdenw bɛ se ka ko diya olu ye ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan an ka sɔrɔdasiw tɛ ni mali bɛ ja ni eh, an ka jamana kɔnɔdenw bɛ ko ja olu ye ka tɛmɛ mɛ olu bɛ taa kumaw fɔ minnu bɛ se ka population muruti ka bila an na ka essayer k'a fɔ k'u bɛ segin ka na ni diinɛ eh, diinɛko kɛlɛ ye k'u bɛ segin ka na ni siyako kɛlɛ ye an fɛ yan tuguni k'a sɔrɔ an tun y'o fɔ waati dɔ la k'o ban o de tun bɛna wuli an fɛ yan mɛ waati sera jamana kɔnɔdenw yɛrɛ y'a faamuya jaa jamana in tɛ siyako kɛlɛ ye mɛ juguw de tun b'a fɛ k'an bila ɲɔgɔn na dɔrɔn o de waati kɛra bɛɛ y'a faamu an seginna an kɔ fo an ye pacte dɔ signer o kɛra mɔpti bɛɛ silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don in kama pour que ka se ka nin baara suguw kɛ mɛ n'a fɔra ko ninnu bɛna nin kunnafoni suguw di a ka kan jamana ɲɛmɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la di dɔw ma k'a fɔ k'olu yɛrɛ ka olu dɔw bɛ ka fulakan fɔ k'a fɔ ko u y'u minɛ ko k'u turu kunkolo kan kuma caman caman vraiment gɛlɛya min de don a ka bon kosɛbɛ, donc ça veut dire que aw ka faamuyali la k'a fɔ nin kunnafonidiso ninnu tun bɛ ka désinformation de ninnu tun bɛ ka désinformation de tun bɛ ka jamanadenw yɛrɛ bila kunnafoni yɛlɛma voilà u bɛ ka kunnafoni bayɛlɛma mais i t'a mɛn u ka kunnafoni si la ko depuis le 28 décembre 2021 an ka armée bɛ ka monter en puissance fo bi mais ne m'a ye France 24 la m'a ye RFI la n'a bɛ k'a fɔ ko l'armée malienne monte en puissance u t'a fɔ u t'a fosi k'a sɔrɔ an bɛ ka baara min kɛ bi an bɛ k'an ka jamana jamana de lakana mɛ ni min tɛ ka kɛ olu bɛ ka wuli ka na n'o ye parce que u y'a yira an na ko ni soi-disant ko Wagner ko Wagner min bɛ yan o kuma tɛ o mɛ u y'o de yira an na ko n'o nana Mali kɔnɔ k'olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ k'olu ka baara ye exaction ye exaction jumɛn ko ka jamana kɔnɔdenw dɔw maltraiter ka mɔgɔw faga fagacogo jugu la k'a sɔrɔ Eh, eh, sariya min bɛ diɲɛ diɲɛ maa bolo eh, adamadenya lakanani sariyaw kan ko olu tɛ k'a labaara k'u ka baara y'o de ye maintenant u b'a fɛ k'o sira de dayɛlɛ ko min ɲɔgɔnna kɛra Centrafrique mɛ an de kɔnna an ta ma o de kosɔn vraiment an bɛ foli di asimi n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen ma ani sogɛl u ye baara min kɛ nin ye u m'a kɛ tɔgɔ ɲini kama u m'a kɛ fosi kama mɛ u y'a kɛ maliyɛndenw yɛrɛ de kama halisa parce que eh, communication marifa ka jugu ni an ka marifa min b'an ka sɔrɔdasiw bolo ye ok sisan an bɛ tɛmɛ o volet kan an bɛna eh, nin waati na an b'a dɔn k'a fɔ eh, président asimi goyita nin waati na a bɛ kucala kɔɔri bunakun kɛnɛ kan n'o ye kɔɔri faso ye a taara yen ka taa olu ka kɔɔri baara dɔw eh, i bolo don o ko la mhm. wa ee lecture jumɛn bɛ e bolo analyse jumɛn b'i bolo a ka o déplacement na a bɛ se k'a jate minɛ i b'a fɔ nin ye a ka transition kɔnɔna la nin ye a ka sennabila fɔlɔ ye ka taa kucala e bɛ se ka lecture jumɛn sɔrɔ o yɔrɔ la bɔn eh, tare tare bɔn bɛɛ kɔmi bɛɛ b'a kalama d'abord ni information bɛ passer eh, a tun bɛ fɔ de ko nin don senama na président bɛna taa nin yɔrɔ la mais bɛɛ y'a jateminɛ eh, mɔgɔw wulila hali ni information sɔrɔla surɔ mais sɔgɔmada na an wulila dɔrɔn ko asimi bɛ kucala bon o fɛnɛ ka ɲi epi fɛnɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye asimi yɛrɛ ka bɔ o de kosɔn an yɛrɛ ye laɲini min kɛ an ko k'a kana dan nin bɔli dɔrɔn ma hali a ka bɔ c'est à dire ka visite opinɛriw kɛ ka don sɛrivisiw kɔnɔ ka t'a lajɛ gɛlɛya minnu bɛ jamana sɛrivisiw kɔnɔ o ka kan kosɛbɛ parce que c'est vrai a ye dɔ kɛ kuluba mais maliyɛnw b'a fɛ bi a ka jigin ka taa mais kucala ta nin na an b'a fɔ tare tare parce que a taara bonyamasegi a taara u taara u y'a wele a taara u bɛ bonyamasegi de k'a ma o de a taara o sira de kan parce que mun na n'i y'a jateminɛ mali bɛ san bi saba ka na se nin waati ma ninnu hali ba ndaw ka transition tɛ mais asim nalen transition min kɔnɔ u y'a essaye ka kɔri jigin ka na kɔri bila ka kɔri yɛlɛ ka taa fo bi duuru ni seegin la n'i ma fili maintenant o tan kɔnɔ mali tun ma deli ka kɔri tun ma deli ka se o la fiyewu n'i taara yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔ si tɛ se k'o sɔsɔ kɔri ma deli ka se o yɔrɔ la mais asim de ye kɔri sɔrɔ ka tila ka subvention maintenir a cogo la ka tila ka dɔ fara kɔri kan fɔlɔ la ni kɔɔri kun yɛlɛ ni dɔ kun farala kɔɔri kan i bɛ t'a sɔrɔ u bɛ subvention jigin mais subvention maintenina n'o ye angɛrɛ ninnu u bɛ fɛn minnu d'u ma u ka se ka baara kɛ mais an y'a jateminɛ k'a ye mali sera ka ɲina sɛnɛ min kɛra ɲina a bɛnna tɔni tɔni tɔni kɛmɛ kɛmɛ wolonwula ani tɔni bi wɔɔrɔ ni kɔ de ma n'i ma fili 760 tonnes maintenant o de sera ka bɔ ɲinan san kɔnɔ bon o ye tare tare parce que d'abord mali dɔnna ni sanu eh, ni sɛnɛkɛ dugu de surtout ni kɔɔri ye kosɛbɛ an kun ye troisième producteur eh, eh, troisième producteur de de de de d'or au mali mais n'i y'a jateminɛ bi ni mali tɛ fɔlɔ ye an ye filanan ye bi ka d'a kan ninnu transition mɔgɔw ye effort min fourni asim taara o de la kucala u ma taa dɔwɛrɛ la a vraiment sɔrɔ kɛra sɔrɔ kɛra a ye n'an ka sɔrɔ ɲɛnajɛ kɛ an ye baara minnu kɛ vraiment c'est à dire sɛnɛkɛlaw u ye a ye layiru min u ye layiru min d'a ma u y'u ka layiru timɛ u y'a wele o de la a ka taa ka taa bonyamasegin k'a ye k'a fɔ a vraiment i ye an dɛmɛli min kɛ an fɛnɛ bɛ jamana dɛmɛ ni kɔɔriw feerela ne hakili la jamana de bɛ yiriwa mais vraiment a ka tagali a kɛra a kɛra a kɛra tare tare ye parce que n'i y'a jateminɛ population bɔra yɔrɔ bɛɛ mɔgɔw kɔnɔ bi asim kunkolo de don ou bien marifa bɛ asim bolo o tɛ parce que n'i y'a jateminɛ ko ko bɛ kɛ asim b'a fɔ k'a bɛ maliyɛn bɛɛ hakilina na bi ni gɛlɛya mɛnna dɔrɔn asim b'a essaye ka o, o, o datugu n'i y'a ye gɛlɛya tun bɛ ka na hali sɛnɛkɛlaw olu ka bolo kelenw kan u y'a essaye salon nasini yɛrɛ kan ibk ka mandat laban na yann'a ka taa i y'a ye kɔrisɛnɛ yɛrɛ tun bila bilala jamana dugu caman tun ye kɔrisɛnɛ bila mais asim nalen kɔri sɛnɛna mali fan bɛɛ lajɛlen mali fan tan naani bɛɛ lajɛlen na mais a tɔ ye min ye sisan an y'o de fɔ a ka taa ka taa kucalakaw sɛnɛkɛlaw fana k'a dɔn k'a fɔ kɔri in an ka se k'a bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ yan au lieu k'an k'a labɔ mɔbili bi duuru ni saba labɔra ka taa moritani déjà olu bɛ taa jamana kɔkan mais a sera waati ye an yɛrɛ ka segin an ka kɔri ninnu bayɛlɛma an yɛrɛ ka se k'a nafa yɛrɛ ɲɛnama sɔrɔ an yɛrɛ bɔn vraiment an bɛ u fo o la halisa mais pour le moment transition kɔni u bɛ baara min na u bɛ jamana jamana kɔnɔdenw ka baara de la Ya a yɛrɛ taara mɔgɔ dɔw ka discours min kɛ- faamuyali la mɔgɔ dɔw ka yeli la eh, an bɛ waati min na ko sisan a ka déplacement ko risque b'a la est ce que aw dalen don o kuma la wayi bɔn a ka déplacement risque b'a la parce que risque t'a la maliyɛndenw fan fɛ mais an ni an jɛɲɔgɔn minnu bɛ baara la olu n'i y'a kɛnɛ d'olu ma bi u b'a ɲimi mais eh, a fɛnɛ ni n'a ye nin fɛnɛ kɛ nin b'a yira k'a fɔ hali n'a sara a sara jamanako sira de kan o. ne hakili la an bɛɛ b'o kɛlɛ de la bi c'est-à-dire n'i ma ɲɛ i ka sa i kana sa fu i ka sa jamana jamana jamanako sira kan risiki min b'a la o risiki ye dɔrɔn ni maliyɛndenw k'a kanu a k'a dɔn k'a fɔ k'a taara maliyɛndenw de kama sinon risiki foyi t'a la a fɛnɛ tɛna se ka to eh, eh, kuluba ten dɔrɔn k'a fɔ ko risiki bɛ k'a kana taa jamana jamana yɔrɔ dɔ parce que jama ale ye jamana kɔnɔden dɔ jamanakɔnɔden dɔ de bɛ nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na bɔn an bɛ duwaw de kɛ hali bi an y'a kalifa ala ma jamana in bɛ basigi min kɔnɔ ni ale nana n'a sira ye alihamudulila ni jamana in ye ɲɛtaga sɔrɔ politisiyɛnw an fɛn fɛn bɛ an bɛɛ bɛ ɲɛtaga sɔrɔ nin de kɔnɔ c'est pour cela que ne bɛ n bɛ profiter o yɔrɔ fɛ k'a fɔ hali politisiyɛn minnu kɛlen bɛ k'u opposer bi u ka asimi dɛmɛ k'a lakana k'a yɛrɛ bakun lakana k'a yira diɲɛmaa la k'a fɔ vraiment nin bɛ ka sira de labɛn anw ye pour que anw mana na n'anw kɛra président ye don min na anw bɛ lafiya Asimi b'o baara dɔrɔn de la sinon a tɛ mɔgɔ contre la a tɛ fosi la a ko ko jamana a ye fini ta o de kama a y'o engagement de ta o de kosɔn a bɛ ka baara kɛ ni o sira ye bon an fɛnɛ bɛ k'a dɛmɛ o sira de kan an b'a fɔ yɔrɔ bɛɛ an t'a dɛmɛ ko marifatigi don an t'a dɛmɛ ko président don an b'a dɛmɛ parce que a bɛ ka jamana hakilina kɛ bi jeunew y'a faamuya o de kosɔn jeunew kɛ n'o ka mali yɛrɛ destin ta à la main aujourd'hui n'i bɔra yɔrɔ yɔrɔ bi i b'a ye jeunew bɛ activité la jeunew bɛ mobilisation na fan bɛɛ pour que ka transition soutenir mais dɔrɔmɛ tɛ ka d'a si ma y'a ye wa vraiment alihamdulila an b'a tan la bɔn an bɛ waati min na kɔmi sisan an ye waati min sɔrɔ kalo damadɔ an bɛ se k'o fɔ an ni CEDEAO ka bras de fer la n'o ye waati kunkurunin kɛlɛ mais mɔgɔw fana bɛ ka siran est ce que kɛlɛ in kuntagala tɛna jan an ni faransi fana ka kɛlɛ ni kɛlɛ fila ninnu bɛ senna bɔn n'a fɔra o waati nin fana kɔnɔ tugun an nan'a ye prix dɔw flambera n'o ye carburant ye donc dɔɔni farala o sɔngɔ kan est ce que o tɛna na M5 mɔgɔ walima eh, mɔgɔ minnu bɛ ka transition soutenir est ce que u tɛna olu fanga dɔgɔya dɔɔni est ce que u tɛna jigilatigɛ transition eh, d'accord eh, monsieur sangare o yɔrɔ kɔni na n bi i ka o question diyara n ye kojugu parce que mun na jigilatigɛ foyi tɛ yen n b'a daminɛ ni durée ye fɔlɔ durée ko nin na ne an y'o fɔ an ko n ko transition ye à cinq ans a kana discuter yɛrɛ a kana discuter mun na pouvoir ko tɛ il faut que jamana ka lakana lakana ka sabati refondation ka kɛ réforme tɛ dɛ fo jamana ka refonder c'est à dire justice ka na justice yɛrɛ ka na jamana kɔnɔ den yɛrɛ i yɛrɛ i b'i ka bureau kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ n'i ye nin ta ni justice y'i minɛ a tɛ a tɛ a tɛ yafa ma fo ka dɔn ensuite fo jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka falen k'u jogo falen jamana kɔnɔdenw bɛ ka commencer ka falen o n'i y'a ye embargo nalen a kɛra sababu ye hali mɔgɔw m'a sentir parce que an y'a gɛlɛya bɛɛ kun k'a bɛɛ mun an yɛrɛ la mais mɔgɔw bɛ ka gɛlɛya min fɔ an ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ Zmerap tuure sama alas alas ye alas ye bɔn ala tɛ mɛ se a taara alas an ka mɔbili minnu tun jɔlen bɛ an mali ni kɔ wari fcɛ la a mɔbili ninnu alas ni duuru de ko ka mɔbili ninnu ladon ko fo yiriw yiri minnu bɛ kɛ ka jɔli kɛ alas ni duuru de ko ka mɔbili ninnu bila ka mɛ san bɛ sen mɛ san bɛ sen la parce que seuru de tu sen bilenma kɛ ninnu ye sanction in ta a nimisa min b'u yɛrɛ kan n'i y'a ye Macky Sall yɛrɛ ye téléphone ta en personne o ma dogo mɔgɔ si la o ka Assimi wele o a gɛlɛya b'olu kan a t'anw kan parce que anw de consommateur don anw de b'a dun anw de bɛ wari bɔ ka fɛnw san port t'anw fɛ yan ya olu bɛ don ni fɛnw ye mais ni Alassane sera k'o kɛ en même temps embargo bɛ yen mais hali n'i y'a jateminɛ hali a ka kelen bɛ Senegal a ka kelen bɛ Senegal mun dénoncer mun na aw t'a jira diɲɛmɔgɔ la k'a fɔ u ye loi violer parce que olu de ko ko sanction bɛ yen n'olu ye sanction kɛ sanction b'a jira k'a fɔ foyi man kan ka ta ka don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ mm. bon n'olu tilala ka weleli kɛ ka eh, a to an ka fɛn dɔ ladon ou bien olu ka fɛn dɔ ladon est ce que aw fana man kan k'o jira diɲɛmɔgɔ la walasa k'a jira k'a fɔ u fana ye sanction min ta tiɲɛ na u yɛrɛ ka sariyaw sɔsɔ bon je crois que diɲɛ mɔgɔ bɔra a kalama parce que fɛn min don fɛn dogota tɛ n'i y'a jateminɛ a bɛ réseau sociaux kan mais an ma information sɔrɔ réseau sociaux kan dɛ mais a bɛ réseau sociaux kan parce que an ye information sɔrɔ à travers à travers à travers an ka informateur minnu bɛ terrain kan surtout eh, eh, Côte d'Ivoire frontière la olu dɔw de parce que c'est des gens u tɛ se ka porteurs de don u se ka u b'a information fɔ an ye mais an tɛ se k'a fɔ mais n'i taara réseaux sociaux kan i b'a information sɔrɔ yen c'est pour dire tout simplement k'a dogolen tɛ quoi parce que Mali i tɛ Mali diɲɛ maaba si dɔn min tɛ réseaux sociaux kan bi kɔrɔ b'a yira n'a bɔra hali CEDEAO euh, président ninnu bɛɛ bɛ réseaux sociaux kan u b'a u bɛɛ b'a ye mais c'est à dire c'est pour dire tout simplement que gɛlɛya min de don a t'anw dɔrɔn kan a bɛ an n'olu de kan ɲɔgɔn fɛ mais an ka souhait de ye a ka wuli mais n'i y'a jateminɛ u nana ko eh, eh, dɔw bɛ k'a fɔ k'an fɛnɛ k'a lajɛ ko n'i y'a ye CEDEAO segila ka na an ma k'an ka négocier k'an fɛnɛ k'a lajɛ an ka san duuru bon ne kɔni bolo ne ka hakilina ye san duuru in ka ɲi parce que n'i y'a jateminɛ Burkina y'a ta kɛ sa Burkina ye san saba bɔ ka da mun bɛ buru gɛlɛya sugu jumɛn bɛ Burkina ka tɛmɛ Mali kan mais o san saba bɔ ka da n ko CEDEAO valider hali a ma kuma k'a la a m'a fɔ k'a ma diya ye a m'a fɔ ko ni yɛrɛ a y'a valider trois ans mais o gɛlɛya jumɛn b'olu fɛ yen n'olu bɛ san n'olu bɛ san san saba ta mais an ka san duuru in ala t'an bɔ mais mun b'a to u tɛ se k'o san duuru o de kosɔn sariti falenlen eh, sariti falenni kɛra o kama sariti kɔnɔ a fɔra ko ko k'a daminɛ kalo wɔɔrɔ la ka taa se san duuru ma o san duuru kɔnɔ n'an tilala an ka baara la ka bɛn san duuru ma an bɛ élection organiser parce que a fɔra ko transition bɛ ban ni président kura sigila ni président eh, transition président ye élection kɛ ka président kura sigi o b'a ka serment prêter don min na o ye transition bannen o de kosɔn c'est-à-dire mɔgɔw caman bolo k'an ka dati direct di k'a fɔ c'est-à-dire an ka mɔgɔ ninnu u y'a faamuya kojugu u keguyala u tɛ se ka dati direct di mais a fɔra kalo wɔɔrɔ ka se san duuru ma o temps kɔnɔ n'an sera k'an ka baaraw kɛ ka ban k'an ka constitution parce que constitution kan ka falen n'i y'a jateminɛ an ka refondation kan ka kɛ justice kan ka na pour que mɔgɔ ka se ka da la mais f'olu baara bɛɛ ka sigi sen kan o nin waati in kɔnɔ pour que o san duuru kɔnɔ n'o kɛra an ni CEDEAO alhamdulilayi mais ne kɔni b'a ɲini u fɛ u si u kana don fili la parce que an donna fili la fɔlɔ kalo tan ni seegin ko in na a gannen an dala an yɛrɛ de taara kalo tan ni seegin in fɔ o de kosɔn caman bɛ k'i ka argument kɛ ni kalo tan ni seegin ko nin mais kalo tan ni seegin ni n'i y'a ni i kɛlen an kɛlen k'a fɔ an filɛ an nimisa kɔnɔ bi c'est pour cela que u kana na dati wɛrɛ di an bɛ se ka don dati min kɔnɔ o ye ne yɛrɛ ka point de vue ye eh, eh, eh, o o o o durée ko la mais gɛlɛya min bɛ yen maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ a fɔra ko fɛnw prix yɛlɛla mais diɲɛ bɛɛ de don États-Unis u ka États-Unis chaîne lajɛ bi kɛ États-Unis pétrole bɛ b'olu minnu fɛ yen pétrole yɛlɛla yen États-Unis bi a yɛlɛla Congo Congo chaîne dɔ tun bɛ ka jouer surɔ olu bɛ kule bɛɛ la esansi taara kɛmɛ fila ni kɔ la anw ta ye kɛmɛ ni bi duuru de ye kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ mais olu ka fɛn tilan bɛɛ yɛlɛla c'est pour dire tout simplement nin tɛ mais problème bɛ Ukraine ni Russie la cɛ o gɛlɛya de don bon hali a ma ban parce que an b'a dɔn don nataw la hali farini fana bɛna gɛlɛya parce que olu fila de bɛ farini sɛnɛ diɲɛ kɔnɔ ka caya Russie ni Ukraine mais ni gɛlɛya b'olu ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa sɔrɔ fɛn caman bɛ yɛlɛ hali pɛtɔli yɛlɛli sababuya bɔ o de i ka kuma la i ka kuma ni n y'a faamuya a bɛ komi an ni CEDEAO cɛ gɛlɛya tɛ prix voilà prix ale bɔra Ukraine ka gɛlɛya la précisément pɛtɔli yɛrɛ bɔra Ukraine ta de la précisément pɛtɔli o bɔra Ukraine ta de la sinon gɛlɛya bɛ mɔgɔ sogo ye waa kelen ni kɔ sɛnɛgali tout près o min filɛ an kɔrɔ a ye sɛnɛgalɛw ɲininka kɛ bɛɛ tulo bɛ n kan na dɔw ta ye kɛmɛ seegin ye sogo bɛ bɔ an fɛ voilà sogo bɛ bɔ an fɛ yan et puis fana maliyɛnw tɛ min kalama Assimi ninnu bɛ baara la dɛ waati dɔ la fila dɔw ni dɔn dɔw y'a fɛɛrɛ kɛ ka misi ladon Côte d'Ivoire mais a don u y'a bɛɛ minɛ mais olu information tɛ bila o mɔgɔw t'olu kalama ninnu bɛ baara la duguma de o bɛ cogo min na maa min tun bɛ jamana in juguya la caman bɛ ka minɛ o mais fɛn bɛɛ de tɛ kɛ médiatiquement pour que u k'a dɔn min bɛ yen sinon u bɛ baara la dɛ fɛ sariya o sariya sigila n'i ko k'i b'a violer An b'a essayer ka an b'a ɛ transition mɔgɔ ninnu b'a essayer ka k'a barrer pour que gɛlɛya kana malien sɔrɔ mais an ka sogo bɛ 500 500 560 a cayalenba o i y'a ye mais yɔrɔ dɔw embargo b'an dun de kan mais yɔrɔ caman na fɛn caman gɛlɛya hali an bɛ sukaro min dun an ka sukaro sɛnɛta ka dɔgɔ mais sukaro y'anw fɛ yan a cayalenba ye 120 ye mais dɔw ka sukaro ye 140 mɔgɔw bɛ chauffeur bɛ bɔ Sénégal ka na u bɛ ban ka sukaro san Sénégal u bɛ sukaro san Mali la yan de ka taa Sénégal port dun bɛ Sénégal sukaro bɛ na olu fɛ yen facilement bɔn n'i y'a jateminɛ maliyɛn lafiyalen don mɛ kominikasɔn yɔrɔ la minnu bɛ transition juguya la olu bɛ kule ko gɛlɛya bɛ gɛlɛya bɛ mɛ gɛlɛya min bɛ jamanaw ka tan kan y'a bɔn n'an taara o sira fɛ a ka ca ala fɛ n'an y'a faamuya k'a dɔn ɲɔgɔn ye dɔrɔn asimi y'o de yira a ka bi discours kɔnɔ ku cala a ko ko maliyɛnw ka an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma gɛlɛya min bɛ an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'a kun ɲɔgɔn fɛ diɲɛ bɛɛ ye diɲɛ jamana si tɛ yen n'a ma gɛlɛya sɔrɔ sini an bɛ sini min ta bi an y'o fɔ n ko sini siniw n'i y'a ye siniw bɛ tɔri dun siniw bɛ ɲɛmɛrɛ dun siniw bɛ eh, surantɛrɛ dun a bɛɛ sɔrɔla gɛlɛya kelen de la o parce que gɛlɛya nalen u ko ko fɛn fɛn bɛ se ka dun n'a t'i faga a y'a dun pour que waati ka latɛmɛ mɛ sini bɛ cogo di bi an bɛ se ka k'o ɲɔgɔnna ye don nataw la mɛ a bɛ baara de kun cɛsiri de kofɔ mɛ dɔnku i ka nin kuma in b'a yira k'a fɔ eh, an ni CEDEAO cɛ gɛlɛya min bɛ yen nɔ k'a fɔ ko sanction in barika tɛ sanction in na tugun aw sigilen don a kan k'a fɔ sanction in bɛ wuli a tɛ mɛn wa bɔn sanction in wulili b'an bɛɛ de arranger bɔn a ka wuli a tɛ mɛn o bɛ dépend bɛnkanw de la an kɔni an y'an ka bɔlen min fana bɛ sen na ni sancɔn ma wuli a bɛ komi sancɔn wulila parce que ni bɛnkan bɛnkan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ nin cogo la tan fɛnw bɛ dogo dogo ka don ka bɔ bɔn est ce que a tɛna sancɔn yɛrɛ fanga dɔgɔya ɔ a bɛ sancɔn fanga sancɔn yɛrɛ fanga t'a la bilen parce que d'abord burukina yɛrɛ frontière ma datugu yɛrɛ n bɔra sikaso semaine tɛmɛnen olu ko burukina frontière ma datugu yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ o dun tun bɛ sancɔn in kɔnɔ bɔn kɔdiwari ta nin ko sugu bɛ ka kɛ kɔdiwari a bɛ ka kɛ senegali ya maintenant Guinée ta ma fermer Guinée ta Guinée ta yɛrɛ ma fermer yɛrɛ Mauritanie kɔni olu yɛrɛ sira bila o waatinin na an ni Mauritanie tun bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ mɔgɔw tun siranna ka fɔ o bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ka ni Mauritanie fana ka frontière datugu bon o bɛɛ o bɛɛ ye i ka question fɔlɔ de ye n'o ye ani RFI ni olu ka information na parce que u y'a jira k'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw kɛlen bɛ ka Mauritanie civil mɔgɔ tan ni kɔ minɛ ko ka dɔw yɛrɛ faga o la maintenant o kɛra min kɛ Mauritanie tun ye sira bila mɛ a y'a faamu an ka delegation wulila parce que communication ka ɲi fɛn bɛɛ la an ka delegation wulila ka taa u ni moritaniyɛnw kumana u y'a faamu u y'a dɔn min bɛ yen dan siga ko ko k'a ko lajɛ de ɲɛmajɔlen na an b'o sira de kan halisa enquêtew kɔni dayɛlɛ commission dɔ bilalen commission mixte dɔ bilalen don en place commission min bɛna a sɛgɛsɛgɛ réellement nin ko in jɔn de bɛ nin ko kɔfɛ a kɛra cogo di a kɛra maa sugu sugu a kɛra moritani a kɛra maliyɛn ni a kɛra maa sugu sugu ye sadi a tigi bɛ a tigi bɛ kan ka wele bɔgɔ jeni min kan a bɛ wele o kan ne hakili la an ni moritani cɛ o gɛlɛya o ma taa ɲɛ o danna an bɛ bɔ moritani fɛ an bɛ bɔ gine fɛ alihamudulilayi bi fɛn caman bɛ ka gɛlɛya gɛlɛyaba t'anw kan ya gɛlɛya bɛ jamana tɔw kan bi o gɛlɛya ɲɔgɔnna t'anw kan mɛ fitinin min b'an kan maliyɛn k'o de faamu gɛlɛya in bɛ fan bɛɛ esansi yɛlɛli tɛ sedeyawo ta yɛrɛ esansi yɛlɛli bɔra ukraine ni russie ka kɛlɛ de la wa diɲɛ bɛɛ de don hali etats hali france yɛrɛ esansi yɛlɛla yen bi u b'a kalama fɛn camanba de yɛlɛlen don voilà ŋunuŋunukan dɔw bɛ sen na k'a fɔ shogɛl ani asimi goyita k'a fɔ olu tɛ diyaba la aw minnu ye kɔlɔsilikɛlaw ye aw minnu ye

wa mɔgɔ information fɔlɔ minnu bilala mɔgɔ minnu y'a bila n'i taara a lajɛ i bɛ t'a sɔrɔ a page bɛɛ bɛ a page maa bɛɛ bɛ transition de contre la u si t'a fɛ transition ka ɲɛ olu de ye nin information bila sinon n'o bɔra la i tɛ taa page ɲɛnama si sɔrɔ ko min y'a information bila wa tiɲɛ tɛ foyi tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ninnu ye kɔrɔ ni dɔgɔw de ye sadi ninnu ye den ni fa de ye ninnu bɛ ɲɔgɔn bolo ninnu yɛrɛ ninnu sadi ninnu fila si tɛ se ka fosi kɛ si ɲinama an u tɛ se ka bɔ pibilikima ka fɛn bɛɛ yira o mɛ asimi b'a dɔn bi ale tɛ se ka taa sogɛli kɔ sogɛli fana b'a dɔn bi ale tɛ se ka taa asimi kɔ a bɛ komi samara sen kelen n'a sen kelen dɔ samara sen kelen n'a sen kelen dɔ ninnu si tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to bi parce que mun na sadi c'est les deux forces du changement a force principale yɛrɛ ye sogɛli de n'o ye m5 ye ibk ka mɔgɔw sɔnna mɔgɔw ma sɔn ibk ka taga an m5 de farala ɲɔgɔn kan ibk lataa maa maa kelen ma taa o mɛ mɔgɔ min sera ka m5 diriger o est-ce que o bɛ se ka jamana jumɛn bɛ ko se k'o diriger sogɛli ye m5 diriger gɛlɛya sugu bɛɛ kɔnɔ n'i ko ko m5 mɔgɔ kɔnɔ ko parti politique de don parti politique tɛ o sari m5 tun ye jɛkulu ye hakilinan de don maa sugu bɛɛ b'a kɔnɔ maa sugu bɛɛ b'a kɔnɔ hali dɔw yɛrɛ tɛ kun tɛ tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo mɛ olu farala ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ in kɛ bɔn mɔgɔ min sera k'o mɔgɔ su o jama sugu mara i tɛna dɛsɛ ka jamana mara i tɛna se ka fɛn o force fila de filɛ ɲɔgɔn bolo bi o de resultat bɛ ka ye terrain kan bi sinon bah n'daw nana o force kelen de tun bɛ yen fɔlɔ n'o ye sɔrɔdasiw ye mɛ sisan bah n'daw taalen force fila min ye kɛlɛ kɛ ka taasɔn eh, ka eh, fanga kɔrɔ bin olu fila de ɲɔgɔn sɔrɔ bi o resultat de fil'an bolo bi mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ bi ko alihamudu eh, ko gɛlɛya bɛ bi ya parce que a fɔlɔ fɔlɔ yɛrɛ ye insécurité o de kun ka gɛlɛn hali i kana dumuni sɔrɔ mɛ ni sécurité tɛ yen o ye gɛlɛyaba ye mɛ an bɛ sira min kan bi ninnu filɛ ka sira de dayɛlɛ bi sari min bɛ k'a to jamana kɔnɔ caman seginla ka t'u sigiyɔrɔ la bi mɔgɔ minnu tun b'a fɔ ɲɔnɔ ni yɔrɔ caman dogofiri ainsi de suite o dugu caman farabugu ninnu a tun bɛ fɔ farabugu yɛrɛ tun kɛra i b'a fɔ komi fɛn wɛrɛ ne ni farabuguka dɔw kuma ko ko imaginez kun dɔw ye kalo u ye kalo dɔw ye kalo wɔɔrɔ kɛ o tun bɛ i bɛ jekisɛ min dɔn o tun bɛ jekisɛ de dun tellement que farabugu tun bɛ embargo sous sous embargo foyi tɛ don y'a ye ni u tun bɛ balo gɛlɛya bɛɛ la bi mais sɔrɔdasiw taara ka taa farabugu libérer bi mais ni mɔgɔ ko ko k'a libere c'est à dire jugu bɛ jama la ni jugu bɛ jama na libereli mɔgɔ tun tɛ min kɛ kɔrɔlen mais u bɛ ka t'u ka activitéw la sisan alhamdulila jamana yɔrɔ caman liberela bi n'i ye mondoro yɛrɛ attaque ta k'a lajɛ c'est à dire mali force force spéciale sera ka intervention min kɛ rapidement mais nin tun tɛ se ka kɛ fɔlɔ o ka bɔ a la maintenant u taara ka taa eh, armée mɔgɔ minnu atake ya olu bɔra ka declaration kɛ mais ils ont été très clairs hali RFI la u y'a fɔ k'a fɔ ko eh, eh, eh, France 24 la u y'a yira k'a fɔ vraiment ni force armée tun tɛ eh, malienne tun tɛ a tun bɛ gɛlɛya parce que olu taara ni avion ye ka taa mɔgɔ ninnu bombarder pour que k'u lasegin ka se ka caman faga u la c'est à dire c'est pour vous dire tout simplement que gɛlɛya min ba ye belebele bi n'o ye insécurité ye alihamudulilayi o bɛ ka na bi mais o force fila in faralen ɲɔgɔn kan sinon basi foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ ok an sera kurun kuncɛyɔrɔ la kurun waati tɔ man ca tugun kuma kuncɛ laban ye min ye sisan o ye n'i ye m5 ka kɛlɛw ta k'a lajɛ ka transition ta k'a lajɛ m5 ni transition u bɛ ka baara kɛ jamana kɔnɔ eh, i bɛ ka talen kɔfɛ mais a bɛ se ka bilan n'an ye bilan lajɛ k'a fɔ eh, m5 bɛ ka min laɲini yali eh, M5 ka laɲiniw bɛ ka sabati a sago yɛrɛ la wa est ce que a bɛ k'a ɲini cogo min na a bɛ ka kɛ ten est ce que u ka objectif bɛ u bolo u ka objectif atteint ou bien a bɛ a ma atteint ou bien u b'a nɔfɛ bon an bɛ se k'a fɔ bi alhamdulilayi an M5 yɛrɛ tun bɛ kɛlɛ la fɛn fɛn nɔfɛ bi presque an y'a bɛɛ sɔrɔ d'abord k'a fɔ ko ka a fɔlɔfɔlɔ ka maliyɛndenw maliyɛndenw kunnafoniya maliyɛnden minnu bɛ duguma maliyɛnden bɛɛ tɛ tubabukan mɛn ka maliyɛnden kunnafoniya o de kosɔn foyi tɛ yen bi min bɛ ka dogo o ye fɔlɔ filanan a fɔra ko ka basigi lasigi M5 tun bɛ nin ɲini na ka basigi lasigi jamana fan bɛɛ lajɛlen na jamana fan si kana to yen basigi tɛ yɔrɔ min na mɔgɔ ka se ka t'u ka ciw la u ka t'u ka activitew la alihamudulilayi belebeleba bɛ ka k'o la bi maintenant sabanan ye mun ye n'o ye refondation ye maintenant ka jamana c'est à dire jamana sigi kura ye tuguni c'est à dire gɛlɛya minnu bɛ yen an tun bɛ ka taa ni sira minnu ye n'olu man ɲi k'olu bila ka sira kuraw ta jamana yɛrɛ actualité la jamana bɛ se ka labaara cogoya min na ka se ka taa n'o sira ye alhamdulilayi o b'o an b'o sira an b'o sira jɛlen kan bi maintenant ka tila k'a jira k'a fɔ fɛnɛ ko c'est à dire mɔgɔ minnu sara eh, les, les, les, les, les 10, 11, 12 mɔgɔ minnu sara M5 ka kɛlɛ la k'a fɔ ko ka justice ko ka justice kɛ alhamdulilayi justice dayɛlɛlen don olu ye bi enquêtew bɛ sen na komi bɛɛ b'a kalama sariya siraw ka suma f'i ka taa sira dɔw de fɛ sinon o siraw dayɛlɛla bi o kun ye M5 ka revendication dɔ ye maintenant a kun fɔra fɛnɛ ko ka CNT élargi parce que an y'a yira mɔgɔw kɔnɔ ko Choguel nalen kɔ a ye da jɛ a kɔnɔ non n'i nana n'i bɛ ka baara dɔ kɛ fɛn dɔ bɛ i b'a bila fɔlɔ sinɔn a tɛ komi an ta an ta an y'a kɛlɛ bila n ko n ka CNT élargi d'abord an yɛrɛ kun ko k'a ci n ko parce que n k'a ma sigi ka ɲɛ la preuve en est que an bɛ k'olu misaliw ye bi réseaux sociaux kan c'est à dire mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ CNT kɔnɔ gɛlɛya dɔw bɛ yen bi a ma nɔgɔ maintenant mais charte in y'a fɔ ko ka CNT ko k'a dayɛlɛ maintenant mɔgɔ kura minnu bɛna taa kɔnɔ sa o tun y'an ka laɲini dɔ ye c'est pas que M5 ka taa mais mɔgɔw ka taa kɔnɔ minnu bɛ se ka jamana jamana kɔnɔdenw représenter ka jamana sariya ɲɛnamaw ta pour que an ka se ka bɔ nin kɔnɔ maintenant an y'a laɲini fana ko ka organe unique sigi pour la gestion de l'élection maintenant je crois que o organe fana presque a baara bɛɛ kɛra ka ban ya ce qui veut dire que M5 ka laɲini caman sabatila M5 bɛ ka taa o sira de kan wa a ma b'o sira kan toujours an b'o sira kelen kan ani tra ani sɔrɔdasi ninnu k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana in sigi bila sen kelen kan n'o kɛra jamana kɔnɔdenw bɛ lafiya jamana bɛ lafiya donc e bɛ welewelemada jumɛn b'i bolo sisan ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ka ɲɛsin farafinna fana ani an jugu yɛrɛ an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na bi mhm. jugu don jugu tɛ ka d'a kan n'i ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na a ka hakilina kɔni tɛ kelen n'o ye faransi yɛrɛ ye mhm. hakilina laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin nin maaw ma jamana kɔnɔdenw jamana ɲɛmaw ani eh, CEDEAO ani faransi yɛrɛ bon d'accord ne b'a daminɛ gɛlɛya min bɛ anw yɛrɛ an bɛ fɛ ka min kɛ gɛlɛya ye an bɛ fɛ ka min transformer ka kɛ gɛlɛya ye n'o ye fɛnw gɛlɛyali ye an kana turu da an ka tra an ka autorités kun an ka autorités tɛ dɛ gɛlɛya bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi maa o maa n'i bɛ fɛ k'a dɔn fo n'i tɛ fɛ k'a dɔn sinɔn n'i bɛ fɛ k'a dɔn i ka ɲininkali kɛ dɔrɔn i kɛrɛfɛ jamanaw bɛ cogo di bi n'i mago bɛ malo de la malo ɲininkali kɛ i kɛrɛfɛ jamana dɔ la ka malo kilo bɛ joli la yen n'i mago bɛ sogo la sogo ɲininkali kɛ parce que an kun bɛ sunkalo de kan c'est à dire mɔgɔw bɛna'a fɔ ko transition u ye min fɔ o ma se k'a kɛ gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ bi surtout kɛlɛ min kun bɛ Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ bi n'a kɔlɔlɔ selen bɛ Europe bɛɛ ma bi n'a kɔlɔlɔ selen bɛ diɲɛ fan tan naani bɛɛ ma bi c'est à dire maliyɛnw ko o ta ba la ka gɛlɛya in mɔ u tɔgɔ la k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya in bɛ ban n'a ban n'a ban kuma ni mɔgɔ mɔgɔ si tɛ lafiya n'i ma gɛlɛya dɔ ye fɔlɔ gɛlɛya kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka lafiya sɔrɔ ni o bɔra la ka tila k'a fɔ maliyɛnden bɛɛ ye an ka an ka transition ninnu suteni an kan'u suteni parce que ko u ko ka d'an ye ten mais an k'u suteni parce que on dit que l'union fait la force n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka tugu ninnu kɔ n'i y'a ye diɲɛ maa dɛsɛlen b'an na bi faransi dɛsɛlen b'an na hali CEDEAO yɛrɛ dɛsɛlen b'an na union africaine dɛsɛlen b'an na union européenne dɛsɛlen b'a la parce que an liyelen don an ka transition ninnu na an n'u kolelen don ɲɔgɔn na an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ sinon hali n'an bɔr'u kɔkɔrɔ bi i bɛ taa sɔrɔ asimi tɛ hali bi si mais an b'u kɔkɔrɔ minkɛ o de kosɔn an ka dɔ fara o kan minnu murutilen don fɛnɛ an bɛɛ lajɛlen maliyɛnw de don parce que mɔgɔ bɛ se ka fili i ka tiɲɛ kan c'est à dire an b'u wele hali bi u ka tuubi tuubi dayɛlɛlen don u ka tuubi jamana ko de don foyi tɛ u bolo mali in kɔ u ka fara anw kan jamana in ka basigi n'olu ko k'u ye politiki mɔgɔw ye politiki jamana in bɛna basigi olu de ye e min bɛna kɛ perezida i bɛna ka jamana i bɛna jamana in lafiyalen sɔrɔ i bɛ kɔntinin n'i ka jamana baara ye ka jamana tɔ developpe ka taa diɲɛ jamana bɛɛ developpe la tan maintenant ni o bɔra la an b'a ɲini an ka communauté internationale mɔgɔw fɛ fɛnɛ u ka mali lagɛ bonne volonté b'u la n'i y'a jateminɛ côte d'ivoire eh, société civile délégation nana o don na u nana ka na asimi rencontré sénégal ta bɔra yan n'i y'a jateminɛ niger fana ta bɔra yan ouais c'est à dire c'est pour montrer que jamana ninnu population bɛɛ b'an fɛ u bɛɛ nana ka na asimi rencontré u ma na dɔ la u nan'u fo k'a f'u ye u bɛ ka taa sira min kan vraiment olu peuple b'u kɔ Côte d'Ivoire ta bɔra yan tout récemment c'est pour vous dire que u ka présidentw k'a lajɛ u ka tugu u ka jamanakɔnɔdenw kɔ n'olu ko k'u élu la démocratiquement de jamanakɔnɔden minnu y'u élu u ka olu lajɛ u ka an ka jamanakɔnɔdenw lajɛ an ka bɛn kelen ma c'est à dire u ka France la parce que n'i ye Macron fana ye dis, euh, discours dɔ kɛ o don na k'a bɛna CEDEAO mɔgɔw wele u ka sanction wɛrɛ bɛn Mali kan parce que k'an y'u ka euh, arajo n'u ka telew gɛn maintenant u fana k'a faamu gɛlɛya min kɛra a kɛra fili ye u kana sɔn u ka don gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka jamana in basigi ala k'an n'u bɛn kelen ma parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka ko dilan bi parce que o fana dɔw jɔrɔ na u b'a fɔ a n'an yɛrɛ bɔ diɲɛ tɔ la an bɛna kɛ cogo di mais faamuyabaliya don an m'an yɛrɛ bɔ diɲɛ tɔ la an ye sigikafɔ ɲini an ye sigikafɔ dayɛlɛ an ni bɛɛ lajɛlen cɛ bɛɛ ka na an ka sigi k'a fɔ jamana in ka basigi bɛ min kɔnɔ an ka taa o sira kan N ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. N foli bɛ e yɛrɛ. Faransi ta fɔ dɛ, Faransi ka welewelemada ye jumɛn ye? Bon Faransi ka, n y'o de fɔ Faransi ka welewelemada comme aw b'a kalama cogo min na, an y'o de fɔ bon Macron de Macron de ye problème ye Faransi sinon Faransi peuple tɛ foyi tɛ Faransi peuple ni Mali peuple ni ɲɔgɔn cɛ mais non seulement Macron de nana k'a bɛna baara kɛ Françaisw ye u ka opposants y'o de fɔ a ye k'a kana na démocratie si dicter Mali kunna Sa k'a to mali ka taa n'a ka jamana ye a ta cogo la n'an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka baara kɛ cogo min na an ka baara kɛ ni o ye mais an b'a ɲini u fɛ halisa ko Macron yɛrɛ ye bɔtɔ de ye a ka bɔtɔ don an bɛ se k'o de fɔ parce an dalen b'o la an dalen b'o la an b'a dɔn Macron parce que ni faransi kɔni Macron ta tuguni ni faransi bɛ bɛ dingɛ kɔnɔ dingɛ min kɔnɔ n'u bɛna baaradenya k'an fɛ yan an si ka laɲini t'o ye parce que mɔgɔ ka laɲini tɛ i tɔɲɔgɔn ka bin ka se ka ka yɛrɛ ma jugu ye mais u ka hakili sɔrɔ hali bi u ka jamana in dɛmɛ jamana in man kɛnɛ a bɛ gɛlɛya kɔnɔ halisa a ma kɛnɛya u bɛ a bɛ a bɛ banabagatɔ dilan de kan u k'a dɛmɛ n'an yɛrɛ sɔrɔ waati waati ni min bɛ yen gɛlɛya minnu bɛ yen an b'olu dilan ni ɲɔgɔn cɛ vraiment an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an ka foli bɛ diɲɛmaa bɛɛ fɛn o fɛn bɛ k'an dɛmɛ bi a kɛra faransi ye a kɛra jamana kɔnɔ wɛrɛ mɔgɔ a kɛra irisi ye a kɛra fɛn o fɛn an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen hali bi perezidan ninnu ala ka hakili ɲuman d'u ma ala ka eh, jamana in basigi transition in vraiment ala ka a dɛmɛ an ka jɛ k'a dɛmɛ ɲɔgɔn fɛ an ka gɛlɛya in kun an ka gɛlɛya in kun o bɛ kɛ jɛmukan in kuncɛyɔrɔ ye bi k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn bulacom tv filɛbagaw mali kɔnɔ mali kɔkan diɲɛ fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen an ka jɛmukan Mali sangare de tun b'an bolo bi n'ale ARDEM perezidan ye n'o ye association pour la restauration de la démocratie et l'éducation au Mali ale o ɲɛmaaba M5 RFP maa fɛnɛ don ale de tun b'an bolokɔrɔ bi k'an ka ɲininkaliw jaabi fɛn min ye an ni Faransi cɛ gɛlɛyaw ye n'u kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka mediaw ka taa se CEDEAO yɛrɛ fɛnɛ gɛlɛya min b'an kan ani Choguel ni Assimi cɛ gɛlɛya minnu kuma fɔra u ni ɲɔgɔn cɛ an ye baro kɛ nin bɛɛ lajɛlen de kan k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ